bi le 24 mars 2020 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ nin vidiyo kɔnɔ an bɛna na dɔɔnin fɔ fɛn jumɛn de kan o de ye an ka jamana marabagaw n'o ye an ka jamana dirijanw ye olu bɛ ka coronavirus ko in minɛ minɛ cogo min na ani olu bɛ ka taa n'a ye sira min fɛ an ka hakilinaw ye min ye ani an ka kritikeliw ye min ye an bɛna na o de da yira u la o kɔnɔna la an tɛna n'a fɔ ko an bɛna kuma kuntanw fɔ u ma an tɛna n'a fɔ ko an bɛ u lagosi nkalon kan koronavirisi ko in bɛ ka kasara min kɛ diɲɛ kɔnɔ koronavirisi ko in a bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ o ko siran min bɛ anw na ni anw nana a ye k'a fɔ ko anw ka jamana marabagaw olu bɛ ka o ko kɛ kɛcogo suguya dɔw la ani u bɛ ka taa ni o ye sira sugu dɔw fɛ o bɛ anw tɔ jɔrɔ ka anw tɔ siran o bɛ anw tɔ hami de donc o hukumu kɔnɔna la anw bɛ bɔ an ka hakilinaw ye min ye ka o fɔ ani an bolo ko minnu tɛ ka kɛ a kɛcogo la ka olu lagosi walasa yɛlɛma ka se ka don a la o hukumu kɔnɔna la n bɛ an ka jamana marabagaw u dirijanw b'u bɛɛ lajɛlen wele nin kɛnɛ in kan ka d'a kan an ka jamana bɛ olu de bolo k'a diriger n'olu taara n'a ye sira ɲuman fɛ an bɛɛ bɛ taa sira ɲuman fɛ n'olu taara n'a ye sira jugu fɛ ala k'an kisi a ma an bɛɛ bɛ taa sira jugu fɛ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ dirigeant bɛɛ wele yan nɔ sans exception o kɔnɔna la an bɛ welekan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma o fɔlɔfɔlɔ o ye monsieur ibrahim bubakar keita n'o ye le président de la république du mali ye ale de ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye donc ale jɔyɔrɔ ka bon ko in kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ o fɛnɛ kɔfɛ tuguni o welekan kelen ka tila ka o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin mɔgɔ jɔni ma o ye monsieur bubu sise ni ale ye le premier ministre de la république du mali en même temps le ministre de l'économie dɔnku n'i y'o ko ta k'o jateminɛ jamana minisiriw olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o ye ale de ye ni guvɛrɛnɛman kan ka desizɔn ta ale jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o ka tila ka bɔ yen nɔ o desizɔnw kɔfɛ n'a ko kɛra nafoloko ye ale kelen ye an ka mi minisitɛri min bɛ nafoloko kunna an ka jamana nafolo kɛsu o koɲɛw bɛ mɔgɔ minnu bolo ale ye yen fɛnɛ ɲɛmɔgɔ de ye tuguni donc ni nafolo bɔ ko ni fɛnw don ale jɔyɔrɔ bɛ a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ o fɛnɛ kɔfɛ n bɛ tila ka o welekan kelen ka tila ka o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin jɔni ma o ye monsieur michel hamala sidibe ale ye le ministre de la santé et des affaires sociales komi an bɛ kuma na fɛn min kan o ye banako de ye n'o ye coronavirus ye donc ale fɛnɛ ye minisiri ye min sigilen don an ka jamana kɛnɛya kow kunna i komi an bɛ deli k'a fɔ aw ye cogoya min na n'i ko ko kɛnɛya i ko ko ka bana kunbɛn walima bana nalen kɔrɔ kɔfɛ ka bana kɛlɛ donc ale ye an ka kɛnɛya o minisiriso ale ye o ɲɛmɔgɔ de donc ale fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon ko in kɔnɔ kosɛbɛ a kunbɛli la walima a nalen kɔrɔ kɔfɛ a kɛlɛli la o fɛnɛ kɔfɛ tuguni o kumakan kelen ninnu o welekan kelen ninnu an bɛ tila k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin jɔni ma o ye monsieur salifu tarawele n'ale ye le ministre de la sécurité et de la protection civile donc ale fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ ko in kɔnɔna la a jɔyɔrɔba bɛ ko in kɔnɔna la cogo di ni olu ye adamadenw ka sécurité ye a kɛra yanni kasara ka na ou bien kasara nalen kɔrɔ kɔfɛ ka ordre don kow la ale fɛnɛ ye an ka minisiri ye min bɛ o ko ninnu kunna donc o hukumu kɔnɔna la bana in nali a kunbɛli la ani ko minnu ko minnu kan ka kɛ waasa a kana na sariya ko minnu kan ka labato ale jɔyɔrɔba bɛ o yɔrɔ kɔnɔna la donc o hukumu kɔnɔna la an ka kuma fanba a bɛ ɲɛsin olu de ma nka kuma kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka u niyɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna la kuma fanba kɔni a bɛ ninnu de bolo parce que ko in kɛra cogo o cogo ninnu de ka yɛlɛmali ka teli a ko la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan i mana ko ta ka jateminɛ n'i ye anw ka dirigeants ka ko kɛcogo lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que u bɛ k'a dɔn k'a fɔ bana in ye bana sugu min ye wa bana in bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ est-ce que u b'a dɔn est-ce que u bɛ k'u sigi k'u miiri ni bana in donna anw fɛ yen nɔ a bɛna na ko min kɛ est-ce que u bɛ k'u sigi k'u miiri o la donc u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ye ko kɛcogo fɛnɛ lajɛ waati dɔw la i b'a bila i kun na non bana in ma se an fɛ yen fɔlɔ mais i mana ko kɛcogoya lajɛ i b'a fɔ ko non bana in sera yen kaban o de kama u bɛ ka nin kɛ wa hali n'a sɔrɔ ni bana in sera yen nɔ u bɛ ka ko kɛ kɛcogo min na a man ka kɛ ten tɔ an da bɛna se o bɛɛ ma mais an bɛ yɔrɔ min na o est-ce que u b'a dɔn k'a fɔ coronavirus a bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ est-ce que u bɛ ka o jateminɛ est-ce que u bɛ o information ninnu kalama ni aw y'aw sigi k'aw miiri ka jateminɛ an k'a kɛ épidémie ko tɛ k'a fɔ ko bana dɔ ka ninnu sɔrɔ mali kɔnɔ waati wɛrɛw la u bɛ mun de kɛ u t'u ka avion de ta k'u pan ka na nanzaraw fɛ yen nɔ ka n'u yɛrɛ furakɛ mun de kama u bɛ n'u yɛrɛ furakɛ nanzaraw fɛ yen u tɛ na parce que ko wariko don ni wariko don u bɛ avion ta o pasew bɛ bɔ u bɛ tila ka na jigin dɔgɔtɔrɔso minnu na fu tɛ wari de bɛ sara o dɔgɔtɔrɔsow la furaw de bɛ san o dɔgɔtɔrɔsow la ka sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ ka segin ka taa donc ni wariko don u bɛna wari min don o dɔgɔtɔrɔsow la o wari kelen u bɛ se k'o kɛ k'u yɛrɛ furakɛ an ka jamanaw kan mais mun na u t'u yɛrɛ furakɛ an ka jamana kan ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama de tɛ yen min bɛ se ka u ka o bana ninnu furakɛ walima minɛnw de tɛ u bolo minɛn minnu bɛ se ka o bana ninnu furakɛ walima furaw de tɛ yen nɔ fura minnu ka ɲi nɔ ni o bɛ se ka bana ninnu nɔgɔya o de kama u mana bana dɔrɔn u bɛ yen bila dɔrɔn k'u pan ka na yan nɔ ka n'u yɛrɛ furakɛ nanzaraw fɛ yen nɔ bon n'i y'i sigi k'i miiri o la ko e yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ ko e bɛ ko faamu ko e bɛ ko dɔn o ye bana nɔrɔmalinin ninnu dɔw ye min tɛ nin épidémie sugu ninnu ye min tɛ nin nin sibanbana sugu ninnu ye e b'i pan ka na k'i bɛ n'i furakɛ mɔgɔ ninnu fɛ yen wa o mɔgɔ ninnu b'i furakɛ a ka ca la u b'i furakɛ i bɛ segin ka taa fɛnɛ o bana min bɛ ka o mɔgɔ kelen ninnu ɲɛ gan yen nɔ a bɛ ka mɔgɔw faga olu fɛ yen nɔ kɛmɛ yirika kɛmɛ yirikaw tile kelen kɔnɔna la olu ye mesure sugu bɛɛ ta olu n'u ka diɲɛ dɔnni ɲɛdɔn kalanw bɛ u la nafolow b'u kun minɛnw bɛ u bolo mais a bɛ ka mɔgɔw faga olu fɛ yen nɔ kɛmɛ damadɔ tile kɔnɔna la yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta kɛra ko kɛmɛ seegin tile kelen tile kelen mɔgɔ kɛmɛ seegin a y'o faga o bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ e bɛ t'i furakɛ olu mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu ɲɛ ganna ka se o degré la n'a sera e fɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ e mɔgɔ min bolo furakɛli minɛn ɲuman tɛ e mɔgɔ min bolo fura ɲuman tɛ e mɔgɔ min bolo dɔgɔtɔrɔ ɲuman tɛ e mɔgɔ min bolo hali n'a dɔgɔtɔrɔ ɲuman b'i bolo minɛnw t'a bolo minɛn minnu b'a to a bɛ se k'i lajɛ a bɛ se k'i furakɛ e bɛ sɔn cogo ji ko o bana sugu ko i bɛ o manamana minɛ o ka don i ka so o de kama n b'a fɔ n ko ne ma da la n'a sɔrɔ ni u b'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire fɛn min yɛrɛ bɛ ka jamana in jamana in dɛndɛn fɛn jugu min bɛ ka jamana in bɛlɛnbɛlɛn ne ma da la n'u b'a dɔn quoi mais n'i y'u ka kumakanw mɛn u b'a kɛ komi n'a fɔ u b'a kalama u b'o de fɔ an ɲɛna mais u b'o min fɔ an'u bɛ kɛwale min kɛ kelenw tɛ

Prévention, prévention, prévention, c'est ce que nous faisons et ce que, qui a été fait par le ministère de la Santé. Nin kun ye Monsieur Boubou Cissé Manga ye n'o ye an ka jamana minisiriw ka ɲɛmɔgɔ ye o nɔgɔnin kelen fɛnɛ la an ka jamana nafoloko bɛ minisiriso min bolo a ye yen fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye kuma lasurunya la a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bana jugu in kalama bana jugu in bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ o fɛnɛ kalama wa u b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ an ka jamana n'o ye mali ye ko o bɔgɔ ka fɛgɛn nin ko in kɔrɔ an bɛ don min na ko bi bana in ma don an ka jamana kɔnɔ nka ko ni bana in kɛra donfɛn ye an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔni ko fali ko kuma kɔni tɛ fɔ a la ka d'a kan banabaatɔ de bɛ bɔn fan bɛɛ fɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an kisi o ma o ko in filɛ nin ye o de ye anw jɔrɔnako ye o de bɛɛ kama an bɛ ka kuma ko in na ka d'a kan kow bɛ ka kɛ kɛcogo min na ani olu bɛ k'a fɔ an ye cogoya min na u tɛ kelen ye n'a sɔrɔ ko u bɛ jɔrɔ la nin ko in na ale yɛrɛ ka fɔ la diɲɛ setigibaw n'o ye nanzaraw ye ni dɔnni caman bɛ olu la nafolo caman bɛ u kun minɛn caman bɛ u bolo furaw caman bɛ u bolo ko in bɛ ka min da olu kan ko olu ɲɛ bɛ o la donc o bɛɛ de kama a ko ko ni nin kɛra donfɛn ye anw fɛ yen nɔ ka d'a kan anw yɛrɛ ka ko cogoyaw bɛ taa sira minnu fɛ a ko bɛ gɛlɛya fo k'a dan tɛmɛ dɔgɔtɔrɔsow fako kuma tɛ fɔ u la anw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ hali ni nin bana suguw tɛ anw ka dɔgɔtɔrɔsow falen kɔrɔ don ni nin ko ko a bɛ n'a sen fara kan ayiwa a ma kɛ kasara ye ale fɛnɛ ka kuma kɔfɛ minisiri min ni o sigilen don kɛnɛyako kunna n'o ye monsieur michel hamala sidibe ye ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko u b'a kalama wa a b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ an ka jamana in a bɔgɔ ka fɛgɛn nin bana sugu kɔrɔ. test euh, de quoi dispose le Mali est-ce que vous avez ces tests

rfi mɔgɔw olu de y'a wele k'a ɲininka tantôt bɔn kuma ninnu kɔnɔna la kuma lasurunya la a y'a yira k'a fɔ u b'a kalama k'a fɔ fɛn jugu min bɛ ka an ka jamana dɛndɛn u b'a kalama bɔn rfi musonin ka ɲininkali la sisan nɔ u y'a ɲininka est ce que jamana in yɛrɛ pɛrɛnnen don nin ko in kama a y'a yira k'a fɔ anw ka jamana dɔrɔn tɛ jamana caman bɛ yen nɔ i komi n'a fɔ anw ka jamana n'a ɲɔgɔnnaw ko minɛnkow bɛ u la a ka kumakanw kɔnɔna la a da sera u bɛ safinɛji alikɔlilama min kɛ mɔgɔw tɛgɛ la n'a bɛ fɔ a ma ko gel n'i b'i tɛgɛw désinfecter n'a ye o kow bɛ mɔgɔw la fɛn minnu bɛ kɛ ka test kɛ mɔgɔw la k'a lajɛ ni bana b'i la ni bana t'i la o kow bɛ mɔgɔw la bɔn appareil minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ mɔgɔw dɛmɛ fɛnɛ k'u u ka ninakili o appareil kow fɛnɛ bɛ mɔgɔw la hali u bɛ masiki minnu don nun na olu bɛɛ ko bɛ mɔgɔw la donc a y'a essayer k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ka jamana ninnu ma labɛn nin ko ninnu kama a ka kumakan fɛnɛ kɔnɔna la a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ min ye diɲɛ setigibaw ye min ye diɲɛ dɔnnibatigibaw ye o kɔnɔna la a da sera faransi ma a da sera itali ma k'a fɔ ko min dalen don olu kan bi an bɛ don min na i ko bi mɔgɔw ɲɛ bɛ o la donc n'a fɔra ko o ko sugu ko ka se anw fɛ yen nɔ anw minnu ka se n'anw ka dɔnni ma surunya hali olu ta jaga la donc kasara don quoi donc n'o bɛɛ bɛ ko min na o mun de kama i b'a to o fɛn sugu o ka don i fɛ yen de ne bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna o ni aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn in anw ma labɛn a kama aw b'a dɔn k'a fɔ ko a kɛlɛminɛn tɛ an bolo o b'a yira k'a fɔ anw tɛna se k'a kɛlɛ mun kama aw bɛ kulonkɛ o la o kana don an fɛ yen nɔ ne hakili la n'i b'a dɔn ko cɛ dɔ tɛmɛtɔ filɛ kare kɔnɔ n'a ye an ka bulonda yɛlɛnnen ye a bɛna na don an ka so kɔnɔ n'a dun donna an ka so kɔnɔ maa tɛ an ka du kɔnɔ min bɛ se a la wa hali n'an ko ko an bɛ jɛ a la an tɛ se a la cɛ in dun fɛnɛ tɛna don an ka so kɔnɔ dɔrɔn ka an lajɛ lajɛ ka tila ka bɔ n'a yɛrɛ ye n'a donna a bɛna na tili da anw kan fo an ni saya bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na walima a ka tili sababuya la an bɛ sa yɛrɛ an b'o to yen munna munna an t'an ka bulonda sɔgɔ o ɲɛ o ka na o k'a sɔrɔ bulonda sɔgɔlen don a ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye ka taa an k'an ka fɔrɔncɛriw da sɔgɔ ni aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko bana in ma don an ka so fɔlɔ an k'an ka da sɔgɔ bana in kana se ka don an ka zana yɛrɛ b'a fɔ dɛ bana kunbɛ o ka fisa bana furakɛ ni e b'a dɔn k'a fɔ ko bana in ma don i ka so fɔlɔ i ka da sɔgɔ bana in kana don i ka so sabula e yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ni bana in donna i fɛ yen nɔ i ti s'a la a kasara a barika ka bon mun na i b'i ka da yɛlɛnnen to walima k'i ka da bolola tugun o ka na k'o puse dɔrɔn ka don ka t'i sɔrɔ yen nɔ i bɛ da in tugun k'a sɔgɔ ka tila k'a gogoro de o la n'a nana hali n'a y'a puse a b'a ye donyɔrɔ tɛ a bɛ segin a kɔ ni aw ye meziriw ta ko walasa bana in kana don anw fɛ yen nɔ aw bɛ tila k'aw ban ka o meziri ninnu apilike k'aw ban k'olu lawaleya bana bɛ don wa a tɛ don de

aw yɛrɛ b'a kalama ni aw ko ko vous êtes conscient k'a fɔ a bɛ ka min da nanzaraw kan olu n'u ka ko bɛɛ a bɛ ka min da olu kan ko aw b'o kalama aw tɛ se k'a fɔ ko aw b'a fɔ ko ni nin donna anw fɛ yen nɔ an b'a kɛ tan an b'a don tan an b'a bɔ tan mesiri minnu tara dɛ n'aw ye olu mesiriw bila sur place n'a y'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ko bana in ma don anw fɛ yen k'aw ye o mesiri ninnu appliquer a ɲɛ ma bana in tɛ se anw fɛ yen nɔ

minisiri bɔra ka kuma minnu fɔ nin ye sisan nɔ ninnu kɛra kumakan gansanw de ye nka kɛwalew ma fara a kan ka d'a kan u ye meziri minnu ta nin ye olu yɛrɛ de fɔlɔ ye meziri ninnu sɔsɔli daminɛ meziri ninnu tara IBK ka réunion extraordinaire dɔ de senfɛ o kɛra mardi le 17 mars 2020 an da sera a kuma dɔw ma an ka video tɛmɛlen kɔnɔna la i komi minisiri yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka hakili jigin kɛ a la cogoya min na sisan a dɔ kun ye jumɛn ye an ka aropɔri ko ka olu datugu nka aropɔri dayɛlɛlen kun bɛ to jumɛn ni jumɛn ye o de kun ye awiyon minnu kun bɛ na ni kɛlɛkɛminɛw ye i komi an ka jamana bɛ kɛlɛ la sisan nɔ ani awiyon minnu bɛ na ni kɛlɛcɛ dɔw ye ani awiyon minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ na ni furaw ye ani awiyon minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ na ni dɔgɔtɔrɔw ye ou bien volontairew ye dɔnku a kun be dayɛlɛ olu ye ani minnu fɛnɛ be yen nɔ k'u be na ni minɛnw ye karigo nunu ni fɛnw fɛ fɛrɛti nunu fɛnw fɛ dɔnku a be dayɛlɛ olu ye mɛ vɔli o vɔli be yen nɔ k'a fɔ ko o kun be na ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu be yen nɔ ni o be na turisiya sira fɛ mali kɔnɔ walima mɔgɔ minnu be yen nɔ ko u be na kɔmɛrisi sira fɛ mali kɔnɔ sanni ni feere siraw walima mɔgɔ minnu be yen nɔ ko u sigilen don kɔkan hali n'a sɔrɔ maliyɛnw don ko u bɛ fɛ ka na mali kɔnɔ vakansi la a kun bɛ datugu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ye jusqu'à nouvel ordre fo ni don min na jamana yɛrɛ y'a ye banako in nɔgɔyara a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko olu tigilamɔgɔw bɛ se ka na o fɛnɛ kɔfɛ tuguni u kun y'a fɔ mesure jumɛn fɛnɛ ta tuguni o kun ye ko ka an ka ekɔlisow datugu ani madarasasow k'a bɛɛ datugu ka dɔgɔkun saba kɛ donc o dɔgɔkun saba kɔnɔna la n'a kun yera k'a fɔ ko a tɛ mali kɔnɔ fiyefiyewu u kun bɛ sɔrɔ ka mali o y'a sɔrɔ u ye mali donda bɛɛ minɛ ka mali donda bɛɛ tugun donc u kun bɛ sɔrɔ ka ekɔlisow dayɛlɛ tuguni mɔgɔw kun bɛ kɔntine ka t'u ka kalan na o b'a sɔrɔ jamana kɔnɔden mali kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ sekirizelen don ka ban mais malheureusement a y'a sɔrɔ ekɔliso yɛrɛ kalan tɛ yen ka kɔrɔ ka da fɛnw ka grève ni fɛnw kan ekɔli pibilikiw la mun fɛnɛ kun don tuguni ka o kun bɛ mesure kɔnɔna la o kun ye regroupement fɛn fɛn bɛ kɛ politiki kunda a kɛra u ka mitingiw ye o a kɛra sitingiw ye o a kɛra suguya o suguya ye n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ politiki kunda de ko jama ko bɛ a la u kun ko ko k'olu fɛnɛ bɛɛ datugu a sesiyɔnw ni a reyɔnw ni a fɛn ninnu ko k'a bɛɛ suspend k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ jusqu'à nouvel ordre fo ni u y'a ye tuma min na ko tiɲɛ yɛrɛ la kow basigira an tɛ danze la an bɛ se k'o kow kɛ u kun bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ ani fɛnɛ u kun ko ko ka regroupement jumɛn fɛnɛ bali o ye fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka laadalakow ye furusiri siraw b'o la parce que jama wele don mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn dalajɛrɛ denkundiw bɛ o la jama wele bɛ o fɛnɛ la sudon bɛ o la jama wele bɛ o fɛnɛ la o n'a ɲɔgɔnna caman caman donc ko ka olu fɛnɛ bɛɛ dabila jusqu'à nouvel ordre fo n'u yɛrɛ y'a ye tuma min na ko tiɲɛ yɛrɛ la mali bɛ mali sekirizelen don a ko la u kun bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko kow kɛ ani fɛnɛ min kun ye dɔnkɛyɔrɔlatagaw ye boîte de nuitw ni barw ninnu ani restaurant ninnu u kun ko ko k'olu fɛnɛ bɛɛ datugu mais an ko ko mun na olu yɛrɛ de fɔlɔ ye a sɔsɔ parce que u kɛlen ka nin réunion in kɛ le 17 n'o kɛra mardi don ye u ko ko nin ko ninnu bɛ daminɛ jeudi le 19 a bɛ komi n'a fɔ u y'a kɛ mardi le 17 mercredi bɛ bila jeudi le 19 yɔrɔw bɛ sɔrɔ ka datugu o kɔnɔna la an nana a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ye publication kɛ k'u ka t'u ka nbɛndiya laban kɛ n'o de y'u ka t'u ka dɔn laban kɛ su in na ou bien u ka t'u ka restaurant ba la su in na ka d'a kan ko yɔrɔw bɛna datugu donc jeune dɔw ye o publication ni o kulonkɛkow ni fɛnw kɛ réseau kan bon an nana bɔ min kalama jeudi yɔrɔw nana datugu sisan nɔ bɛɛ ka jate la ko yɔrɔw datugunna ɛ eh, vendredi n'o kɛra le 20 ye air france nani coko mali kɔnɔ air france fɛnɛ dɔrɔn tɛ ethiopian airline o fɛnɛ cokora mali kɔnɔ o ka kila ka bɔ yen nɔ air cote d'ivoire o fɛnɛ cokona mali kɔnɔ donc olu de fɔlɔ ye mesure ninnu sɔsɔli daminɛ ka d'a kan ni aw ko ko o ti kɛ o avion ninnu dun ma na ni kɛlɛkɛminɛw ye u ma na ni furaw ye u ma na ni kɛlɛcɛw ye u ma na ni dɔgɔtɔrɔw ye u ma na ni volontɛriw ye u nana ni adamadenw de ye i komi aw ko ko adamaden minnu man ka a ko in kɛ u nana ni olu de jɔnni y'a sɔsɔ o fɛnɛ bɛɛ kɔnɔna la tuguni mesure minnu fɛnɛ kan ka ta k'a dɔn ko a hali n'a ma ɲɛ ko ninnu nana an kana sɔn u ka don jamana kɔnɔ tan tɔ mɔgɔ t'a dɔn u kana na taa fɛn in bila mɔgɔw la u m'o mesure ninnu ta dɛ jɔnni fɔlɔ ye sariya sɔsɔ olu tɛ wa jɔnni fɔlɔ kulonkɛla a mesure ninnu na olu tɛ wa parce que olu ye min fɔ u ma bɔ a sira fɛ o de kɔnɔna la jamanakɔnɔdenw fɛnɛ y'a ye k'a fɔ ko cɛ ninnu yɛrɛ ma u ka kumakan nabato olu minnu fɔlɔ kan ka kɛ olu ma kɛ donc an yɛrɛ fɛnɛ b'an yɛrɛ tɔɔrɔ mun na mɔgɔw fɛnɛ b'a bil'u kunna komi n'a fɔ sɛbɛko tɛ komi n'a fɔ manamanako de don i komi a bɛ dɔw yɛrɛ kunna cogo min na ko coronavirus ko in ko tiɲɛ tɛ olu fɛnɛ bɛ o sira de taama kɛ o de kama mɔgɔ dɔw y'u ka furusiriw kɛ o dugusɛjɛ filanan dimasi dɔw y'u ka furusiriw kɛ wa dɔw kɔntinuena ka t'u ka restaurantw na dɔw kɔntinuena ka t'u ka dɔnkɛyɔrɔw la o n'a ɲɔgɔnna caman caman mun nana ni o ye parce que aw de ye mesure minnu ta k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko sariya bɛna kɛ tan tɔ aw sariyatigiw aw fɔlɔla k'a sɔsɔ o kuma kɛlen tuma min na u bɛ sɔrɔ k'u jɔ k'u bɛ bɔ k'u b'u yɛrɛ justifier mais o ko ninnu filɛ nin ye ni n ko ko n bɛna na don olu bɛɛ kɔnɔ nin video in kɔnɔ video in bɛna na janya kosɛbɛ kosɛbɛ o kama n b'o to yen nɔ video wɛrɛ min bɛna da nin kan n bɛ sɔrɔ ka na ni olu ye kiritikeli minnu bɛ n fɛ remarque minnu bɛ n na n ka hakilinaw ye min ye an bɛ sɔrɔ ka na o bɛɛ di ɲɔgɔn ma o video ninnu kɔnɔna la o ko ninnu de kama n ka video daminɛ la n ko an ka jamana dirigeantw n ko n b'u bɛɛ interpeller sans exception n ko o kɔfɛ n ko ka tila ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye monsieur ibrahim bubakar keita ye o fɛnɛ kɔfɛ tuguni n ko ka o welekan kɛrɛnkɛrɛnnen kelen n ko ka o ci an ka premier ministre ma en même temps ministre de l'économie n'o ye monsieur bubu sise ye o welekan kelen n ko ka tila ka o kɛrɛnkɛrɛn tuguni k'o ɲɛsin an ka ministre de la santé et des affaires sociales n'o ye michel hamala sidibe ye o welekan kelen de n ko ka tila ka o fɛnɛ ci tuguni an ka ministre ma n'o ye ministre de la sécurité et de la protection civile ye n'o ye monsieur salifu tarawele donc an tɛna se k'a fɔ ko an bɛ o ko ninnu bɛɛ walawala walawala nin kɔnɔ k'o kiritikeli ninnu bɛɛ kɛ nin kɔnɔ n'o kɛra nin video bɛ janya kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la video wɛrɛ min bɛna ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ o ko ninnu ɲɛfɔ o kɔnɔna la ka d'a kan u yɛrɛ ka intervention dɔw bɛ yen nɔ an bɛna o yɔrɔ dɔw fɛnɛ ta ka na ni a ye pour que ka se ka ɲɛfɔli tɔ k'a latilen cogoya min na donc kuma tun ye o de ye k'o ɲɛfɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu